Yeah. Hey, now I want to call my name so that you know where it is coming from. yes.
Hello? Ee, enyi, ee, enwetara m ozi gị. Ee, ị ma mgbe ị bịara n'ọfịs ya anọghị m ya so ahụkwaranụ m ihe i wetara nga asa anyị imeela gị nnọọ ee chere chere ka m ghọtakwala ihe i kwuga ee m nwetụ ndidi ntakịrị okay ị taga ji nna okay ị taga ji ji ọhụrụ ee ngwa mee n'ọsọsọ mụ anọkwa nga enwee ka m taga ghọtara agụụ gụga m hia ka m nwee ike mere ihe m ga-eme gaa chọọ ka atakwanụ biko ee ee nna aghọta m ihe i mega ị sị ị na-akụ egwu ị ghọtara gị were isi gị foto gị weta nga were ahụ onye ọzọ sị m were isi gị tige na ahụ onye ọzọ ee mbugharị aha ga akpọrọ gị ọ kwa ihe ị wụ ee elekwa otu ị ga-esi were isi isi isi i- isi ọta akara buru na-achọ itinye n'isi si- si Ronaldo Gị- gị- ị ị chọrọ ka a bịa nwụrụ m hia ee bịa lee ndị a chịga ọchị n'ọfịs achịwela ọchị biko ọ wụ call ka m mega ihe ihe ọ rị mkpa before m emerụ mbugharị ahụ ee M- even m- m- mgbe my boys na-akọrọ m ihe a m- ha- ha ha na-achị sị na ha ghọta n'ịkpọga photoshop shop gbukwe gị na foto ga eh? nna ịnakwa na-eji maka na Ronaldo yi suutu gị sị ka m were isi gị tiga na ahụ Ronaldo ihe Ronaldo na-agba na bọọlụ ị gbatali ya eh, nna mgbe adị ịgwa gị eziokwu bịa ka i were ego gị by the way sef anụ m na ihe i wetara nga na ọ wụ 500 naira ị ghọtara bịa ka i were ihe ego gị enwe ka anyị agaghị arụrụ ọrụ a so ee ehe ma Ronaldo na-arị mma na m tiga na nke Messi ar- ara gbachikwe gị ntị ndị a ị ma na Messi jọsọrọ lụpụ nwaanyị m na-eburu efe okay ka m ka m tiga na nke Arsene Wenger ee ọ ihe a fitiri gị nnọọ ị ghọtara ebe ịchọ- ebe ebe ebe ọ ihe gbasara bọọlụ ihe gụga gị but aghọtakwana m nnọọ ụdịrị ihe ọ ihe ahụ ga-arị mma n'ihere ahụ gị na o meghere gị mgbe nna nwanne ọkwa na ahụ onye bụ bịa ụwa ka o bu aga eluigwe mgbagharị anụ gị ugbu a na-erikwa n'eluigwe esi ihu agaghị akọta gị biko ma na-eji otu ahụ dị nnọọ anyị ma na-ekpe ahụ but onye nwaanyị ga-enyere gị aka ihe na idiri ime just chenji ndụ gị ihe na-aṅa aṅụ wole ana m na-akọ nwaanyị gị ihe aka wole ya ihe ịghọtara Hmm. anyị tụgburu onwe gị na ashị atụwela ashị ịghọtara ọhịa ah, mere lenụ ndụ gị i werekwanụ ihe a na isi ọposta na gị mee ya ugbu a na gị pụta gị na-azụ onye na-aka egwu ama na ọ wụ ahụ gị ọ bụ isi onye ọzọ ịkwere akwe mbugharị ị wụzi onye okike ee eh, ị wụ onye okike ee eh? mbugharị biko m na buru buru gawa biko m na anụmanụ duru ọrụ ọjọọ biko m mere gị ebere enwekwara ihe dịka ebere na ya ngwa ji aka gị ma rụọ ya ka m hapụrụ gị kọmputa m ji aka gị rụọ ee ee ị kwere ike nwere ike e, e, e, eleke na-akụ bọọlụ na Senegal nwere ike akwụkwa n'ahụ gị gị were zụ ụkwụ ụkwụ onye ka eso ochi Morocco

o ị ma na taa Friday amehi n'ọfịs nga nga m chega gị ee biko but ịgwa m na ị ga-abịa n'ọfịs anyị na ee mgbaziri na gịnị mere ịma na loan ịbaba anya n'anya ihe a m gwala gị na ihe ahụ ọ wụ mma gị nwe microfinance a ee enwe otu ga-esi bịa na microfinance gị bịa gbaziri ego ị sị i- i- ị sị i ji azụ ọkụkọ Ọ- ọkụkọ akwa na ya ahụhụ akwa anya ahụhụ anụ m na iwerere ego a na-aga enye ụmụ nwaanyị na- na na Ibari Ogwa ka iriri ego ahụ ịgbaziri microfinance I- i- ọ- ọkụkọ ị sị ị ga-azụ ị zụhụ ya eh, na ịzụrụ ọkụkọ abụọ ọkụkọ abụọ ka ikwere na 200,000 naira ee eh, mgbaziri lee akwa esizikwa ala mpa gị ahụ akịmara ihe akwa ihe agwụla family property naanị unu nwere unu nwere na Owerri nga akwa esizi ya o because my boss akpọọla m ndị Central Bank nyega anyị nsogbu ha sị ndị ara niile gbaziri n'ego na-achọ ịkwachi ya na-esizi ihe niile ha nwere eh, ee na ngwa na ha nwee ndidi ịkpanụ ka ha gara gị ije na agakwara gị ije ma keke akwụkwọla but elekwanụ iwu nnọọ iwu nnọọ enwere ihe ṅụrụ olee otu ị ga-esi were nnọọ ego ego ego microfinance ịma na ihe ihe eji enyegere people aka gị were ya kọọ ngwọrị i che na ihe a rị easy mgbaziri gee ntị ka m gwa gị ekwere ihe ikwu o chere nnụnụ aghọtacha m aghọtara ihe ikwu gị oke iri ihe eri oke iji atụ aja na chọọchị I- iji a- elekwa onye na-eji loan esow seed loan ọ wụ ọ wụ income ọ- ọ- ọ- ọ- ọ- chineke ọ kwụrụ ụgwọ ụgwọ Eh? onye nye m nọmba pastọ gị ka m kpọọ ya ka o nyeachi gị ya bikọs ego ka dị iche elee chọọchị gị ga ihe a river river ministries na-ehekwa na aha chọọchị chọọchị ndị wayo nọ enwe ụdịrị aha ha na-anaghị azafụ Eh, river kọ river niger kọ river imo river river gịnị mmiri erikwela ego mgbaziri but dagi a gwara m si na ị chọrọ ya something na ị ga-anya ụgbọala ozu na ị nwetara kọntraktị na m chere ka ịkpọghachi m azụ ngwanụ ebe ebe ebe ya wụ otu ị chọ ka ndụ gị si dịrị ị gaza ahụ ihe ga-eme na ndụ gị ee ọ nọzikwa m n'aka by the way ọ wụ m mere ya i helped you enyere m gị aka facilitate ihe niile ee na m nye gị till mọnde a ma enye gị till sọnde i- i- on- onye ara
Yeah. Eh, now I want call my name.